daalụ sọ daalụ good morning sir nnọọ my brother biko ka kọwakwara anyị onwe gị
ok aha m bụ bụ Amalụ mana ihe eji mara m bụ eze ka udene abụ m onye Enugu Ofiogbu Amankwọ Eke Autonomous Community n'Udi Local Government Enugu State
Da- Daalụ sọ. Udo. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị maka ọgwụ na ụdịrị ọgwụ dị iche iche e nwegasị.
Okay.
Yes, sir.
Ọgwụ. Ihe m ma maka ọgwụ bụ na ọgwụ ebuka. Mm, Ọgwụ buru ibu.
Eziokwu. Mm, Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ihe Chukwu yere anyị ji agwọ ọya eji adụ ndụ. Maka kwa ọgwụ oyibo a na-aṅụ aṅụ, ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka e ji alụ ya. E kere ọrụ eke, o nwere ndị na-agwọ ara, o nwere ndị na-agwọ akwụkwụ, o nwere ndị na-agwọ stroke, o nwere ndị na-agwọ ahụ ogbugbu. Ọ mgbọrọgwụ dị n'ime ọfịa ka e ji agwọ ihe ahụ niile. Na ọ nke Chukwu gosiri onye bụ nke o ji arụ ọrụ Mhm. o nwere ndị na-agwọ ọgwụ ọgwụgwọ oke ite ibubo ọgwụ awele ọgwụ ego different types of ọgwụ ha ncha niile bụ mgbọrọgwụ dị n'ime ọfịa ka eji eme ha ncha na ọ nke onye na-alụ bụ ụzọ ọ na-efollow ọ bụghị ụzọ onye a si eme dibe nke ya bụ ụzọ onye a si eme dibe nke ya dibe ebuka udo dịrị unu. daalụ sọ Okay. Ị ya-agwakwanụ anyị ụdịrị ọgwụ dị iche iche gụwa na-agwọ.
Okay nke mbụ bụ na m na-arụ ọrụ mmiri m na-efe mami wọta eze nwaanyị mmiri maka na mmiri bụ isi ụwa ọ bụrụ na mmiri adịghị ụwa ama exist kama na ndị ụka ghọrịla anyị sị na ọ mami wọta mana ọ bụghị mami wọta ya ọ the virgin water nne nwaanyị ara na-azụ nwa ndị ụka kpọrọ ya Virgin Mary mana ọ nnukwu nwaanyị eze nwaanyị ndị amụma eze nwaanyị ndị oziọma eze nwaanyị Ajalị Ajalị bụ mmiri be nna m so m na-akpọ ya eze nwaanyị Ajalị nnukwu nwaanyị ee ee ọ mmiri e nwere di mmiri e nwere nwaanyị mmiri e nwere ndị na-enwe call e nwere ọgbanje mmiri mụwa na-arụ ọrụ mmiri onye ndị mmiri na-enye nsogbu na-amụtaghị nwa na-enwe promise and fail na-enwe disappointment na a mụrụ nwa na onye eje ije ọ bụrụ out of negligence na nne na nna ada efe ndị mmiri ọ causeọrọ obere nwa a mụrụ ọfụụ problem anyị jee mmiri yọọ Chineke ọ na-adị mma ụzọ onye ahụ emepe na-alụ ọlụ mmiri alụsi ike Ehe. eke na afọ ka eji efe ndị mmiri eke na afọ ka anyị ji eje mmiri eje arụ achụ aja na mmiri nke ahụ bụ ofu Ikwu- i kwuru na em, ezi- em, di mmiri na nwunye mmiri nwere ọghọm nwere ọghọm dị na di mmiri na hmm, nwaanyị ọbụla wee di mmiri ọ bụrụ na esetụrụghị di mmiri ya ịnụ di ya na-enye nsogbu ọ na-ebute marry and remarry ọ na-ebute promise and fail ọ na-ebute nwaanyị early widow di mmiri apịagbuo di ahụ na-anụ ya n'ike maka na esetụrụghị ya ọ ya bụ aghọm dị na nwaanyị nọ na di mmiri ọ bụrụ na o dozighị di mmiri ọ na-ebute nnukwu aghọm to nwaanyị nwoke nwere nwaanyị mmiri ọ na-ebutekwa the same aghọm ahụ kwa o nwere ike ọ na-anụ nwaanyị ndị nwunye nwere ike ịnwụ enwere ike ọ nụ nwaanyị ọ na ya na nwaanyị ama nnogbu and ha ga na-ezi ya oshi na mmụọ ihe a na-akpọ spiritual stealing i dosa ego o fuo onye a na-eme business rise and fall gbagogide ọ gbada ọ ndị nwaanyị mmiri na-acause ya o nwe nke ọ bụ mmadụ kama na ihe dị na dibịa bụ ị bịa anyị evu ụzọ gbaa afa ndị oyibo na-akpọ ije lab ka a mara ihe na-aya mmadụ then agbacha afa ahụ esi ebe a confirm okere problem onye ahụ wee were mara ụdị ka a ga-esi rụ ọrụ nke onye ahụ ọ ya bụ ihe dị na di mmiri na nwaanyị mmiri daalụ so ihe ị- ị ka gwara anyị na-alụ ọrụ mmiri ị ga-agwakwa anyị ọrụ dịgasị iche iche ị na-alụ abịa na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ m na-agwọ ọya m na-agwọ ọya na-agwọ nnukwu ọya eji m mgbọrọgwụ dị iche iche agwọ ọya dị iche iche ada agụ ya ọnụ nọ nke bịara ya chukwu egosi mgbọrọgwụ a ga-eji egbu ya abụta ya sie ya onye ahụ ọ dị mma low sperm count infection ee na nwaanyị na-eme o take in ọ pụọ na nwaanyị ada amụ nwa ọ bụrụ nke a nenere ọ bụrụ na ọ ihe a worm ori nwa ma na o wee fibroid e nwere ọgwụ igbo eji etriti ha niile anyị na-agwọ stroke anyị na-agwọ enyi ule ihe a na-akọzazị ndị mmadụ ọgwụ ụkwụ a na-ele anyị na-agwọ all those things m na-agwọ ala hmm? sọ stroke ka m na-adịkwa atinye aka na ya adị m agwọ stroke maka ekele ọlụ eke o nwe ndị nke na-agwọ nke ahụ onye bịa na nke m direct ya jee ebe onye dị otu a na ihe ọ na-eme adị m agwọ strok adị m agwọ akwụkwụ na ahụ mmadụ toro ọ bụrụ poizin e mere eme m na-agwọ ya mana ọ bụrụ e kotara arụsị arụsị atụọ ya ọya adị m agwọ ya daalụ sọ ee ị na-agwọ oke ite Mhm, m na-agwọ oke ite m na-agwọ ibobo m na-agwọ oke awele daalụ sọ
anyị na-agwọ oruse oruse ego ndị na-azụ afịa afịa ha na-aga biznes ha na-aga
daalụ Udo. nke wee wee gwa anyị maka arọbụnagụ Mm, arọbụnagụ do enweghị m arọbụnagụ ihe m nwere bụ agwụ oke ọgwụ ọnụ ọgwụ nwee arụsị m ji arụ ọrụ aja ana be nna m ee mana ndị Anambra na-akpọ ihe niile arọbụnagụ mana a bịa be anyị bụ Udi na Ezeagụ a na-enwe ọgwụ nwee arọbụnagụ arọbụnagụ na-anọ n'ime bush ọ ndị na-agwọ ọgwụ ike na-ejekọ na arọbụnagụ ebe a na-eme ihe ike nwaanyị na-ada eri adị m agwọ ọgwụ ike so enweghị m arọbụnagụ ihe m nwere bụ ọnụ ọgwụ m aja ana arụsị be nna m ji arụ ọrụ n'ite ndị mmiri m ebe m na-efe mami wọta enweghị m arọbụnagụ amaghị m ihe gbasara arọbụnagụ daalụ sọ Okay. daalụ kee ihe mmadụ ga-eme ka ọgwụ ghara ị na-aba mmadụ arụ ya ajụjụ gị amaka ihe na-egbu anyị wu ndị Igbo bụ na anyị adị emezi omenana Omenana dị iche, ịgwọ ọgwụ dị iche. Ihe wu omenana bụ ịgọdosi mmụọ. Onye nọrọ gị ụwa, Anambra na-akpọ ya chi, ya guardian angel, ị ga na-emere ya saraka, ọ na-enye gị protection. Ị ga na-eje be ikwu nne gị achụ aja. Ị ga na-enye ndị ichie, ancestors be nna gị, ị ga na-enye ha nni. O nwere ndị nwere ngwu, o nwere ndị nwere akwari ọmụmụ e ji ihe a na-eme e ji amụ nwa. e nwere ndị nwere onochi e ji anochi nsị na aja ihe ọjọọ mana ndị nna nna anyị ha gbakụtara ihe a niile azụ ọ kọsọ problem enwerọzị mmụọ na-agaide ụmụ ha spiritually ị ma na akụ bụ ilo onye ọbụla nwetara ihe enwego ilo ọ ya mere e ji akọzị ọgwụ mana onye na-aprotect onwe ya na mmụọ ndị ichie na-agba ogige o nwe ka ọgwụ bawa onye ahụ ahụ e nwere ndị na-agwọ ihe eri ọba o nwere ndị na-agwọ ya a na-ebu a na-ebu o nwere ndị na-agwọ ọ bịara igbu m gbuo onwe ka ha proteti onwe ha kọọ ha ọgwụ ọ ma mba ha o nwere ndị na-agwọ ring aka na nsị anti poison itinyere ya ọgwụ na mmanya o bie ya aka o wee design ọma ndị so e nwere different ọgwụ mmadụ ji aproteti onwe ya mana nke kacha nke m na-agwa ụmụ ụwa bụ guiding yourself guzobe ndị ichie na-achụ aja na chineke nna bụ oji ọkụ eri aja chukwu adịghị eri ekpere ihe chukwu na-eri bụ aja ọsọgbu jee n'ụlọ ụka chụọ aja cain and abel ihe izu ha ji chụọ aja na baịbụl wụ ji father of faith abraham ọ sị na nwa atụrụ ochie eji achụ aja nke ọbara ya na-ekpochapụ njọ nke ụwa ndị be anyị ada achụzi aja ihe a ma bụ ị na-eje n'ụlọ ụka ị ga-ejekwa ụka tata ee afụrọ m gị n'ụlọ ụka fada sị naawa na misa agwụsịgo misa a na-agwụsị agwụsị ụmụ igbo chụwanụ aja godowenu ajana godowenu mmụọ nọ na be anyị ka nsị na aja naa a hungry man is an angry man ọ bụrụ na ada enye ndị ichie nri ha ga-eri ha emewe ha kọsụwa problem ka a ma na ha na-eme exist so na ihe m na-ekwu bụ ndị na-eme odo a na-agodo n'odo ha ndị nwere ngwu a na-agodo ngwu ndị nwere mmiri a na-eje agodo mmiri ha i jee na Psalm 113 verse 3 ọ sị praise O Lord through the rising sun and the down sun ndị be anyị adị ekpezi ekpere anyị ada akpọku anyanwụ ihe a mazi bụ obe Jesu onweghị na-efezi anyanwụ ụtụtụ akpọku Chineke For example, Catholics na-ekpe Angelus, ọ ka anyanwụ ka a na-efe 6 in the morning, 12 in the afternoon, 6 in the evening. Mmadụ ole bụ ndị Catholic taata na-ekpe Angelus? Ihe a mazi bụ ego ego a na-enye ya na-eme ihe a na-aghasa a na-anwụsịsị a na-enwe premature death mana ebido ọsịsọ ebidoro doziwe ndị omenala godowe mmụọ jewe mmiri jewe n'ugwu ebelivu m na ihe ọjọọ a na-eme ga na-ereduce maka na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ ajana apịagbu onye ahụ a na-eme omenala onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ omenala egbuo ya onye omenala ada akọ nsị onye omenala ada enye poison maka na ị na-asọ nsọ ajana imefe ajana ajana apịagbuo ya ajana anọghị na confession no ihe imetelu imete mma chukwu akwụọ gị ụgwọ imete njọ chukwu akwụọ gị ụgwọ so ekene m unu daalụ so udo dịrị anyị niile mm?